ala bɛ a fɔ yɔrɔ min na ko bala kadirina ala an nusawiya banana an mago bɛ se o ma o b'a wasa an ka dan ye a ko a se bɛ ale ala ye hadamaden saya in kɔfɛ ka kolow ani bu ani zɛmɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ko bɛ tɛgɛ in kɔnɔ tɛgɛ kɔndenw na ko bɛ tɛgɛ yɛrɛ la ale yɛrɛ masabatɔ in de b'o dɔn wa ale bɛ se ka tila k'a segin k'o fara ɲɔgɔn kan nin ye ala yɛrɛ masabatɔ o min ye danni kɛ n'o de bɛ dɔnni kɛ ka d'a kan fɛn min ye créeli kɛ n'a de ye créateur ye o de bɛ a ye fɛn minnu dan a b'olu de dɔn wa nin ye ala yɛrɛ mankan ye k'ale de bɛ tɛgɛ dɔn fɛn minnu b'a kɔnɔ ko kabako b'a kɔnɔ nka ko lahara jɔ a bɛ tila ka an kolo n'an sɛmɛ na an fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o t'a bannen dɛ ko min farali ka gɛlɛn ɲɔgɔn kan n'o de ye tɛgɛ ye tɛgɛ nkɔniden sigilen a cogo kɔrɔ la empreinte ninnu bɛɛ dafa cogo empreinte digitale ninnu tɛgɛ ɲɛgɛn ninnu k'a bɛɛ segin k'a fara ɲɔgɔn kan k'a dafa ko o se b'ale ala dɔrɔn de ye ko wa k'ale bɛn'o kɛ a ye kafiriw de jaabi nin na kuranna suran kɔnɔ u b'a fɔ min ma ko suratul kiyama n'u b'a fɔ a ma nanzarakan na ko la résurrection traduction bɛ minnu bolo faransɛ la a bɛ ten tɔ a y'a ɲini a kɔnɔ a b'a ye kuranna suran bi wolonfila ni duurunan a aya naaninan a bɛ nin kuma in sɔrɔ yen ka d'a kan ala ko cogo di ko kabako bɛ tɛgɛ kɔnɔ a ye a ka dalilu fɔ kurana suran wɛrɛ kɔnɔ aya wɛrɛ kɔnɔ a ko cogo di a ko sanurihim ayatuna fil afaki wa fi anfusihim n bɛ segin nin kan a y'a ɲini kurana suran kɔnɔ kurana suran min n'u b'a wele ko suratul fusila suratu fusilatu n'o ye a chapitiri a suran in kurana suran bi naani kelennan a aya bi duuru ni sabanan nin bɛ yen nɔ ko sanurihim ayatuna fil afaki wa fi anfusihum nin ye ala yɛrɛ masabatɔ mankan ye k'ale masa in k'a bɛna kabako yira an na nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes ko anw masa ala ne ni n ka mɛlɛkɛw k'an bɛna kabako yira aw la an bɛna kabako yira u la univers kɔnɔ n'o ye duniya kɔnɔ k'ala ka kabako yira u la u yɛrɛ kun na wa ni ala ye ka seereya kɛ kurana fan wɛrɛ fɛ tuguni kabako min bɛna yira an yɛrɛ kun na o dɔ de ye tɛgɛko kuma in ye dɔ bɛna fɔ ko mun ye tɛgɛko kuma se musa kɔnta ka kuma la k'an b'a dɔn ni min ye dɔkitɛri de don agent de santé don ko kuma ko mun ye tɛgɛko kuma se musa kɔnta ka kuma la bi n'a fɔra agent de santé an ka santé yɛrɛ kɔrɔ ta k'a fɛsɛfɛsɛ santé kɔrɔ bɛɛ lajɛlen dan tɛ n ka kɛnɛ a y'a dɔnbagaw ɲininka a ye définitionw lajɛ d'après la définition de l'OMS n'o ye OMS n'o ye diɲɛ tɔnba min sigilen bɛ n'u b'a fɔ a ma ko organisation mondiale de la santé diɲɛ tɔnba min sigilen bɛ kɛnɛyako kunna olu ye santé définition di cogo min na u ko ko la santé se définit comme un état de bien-être complet, comprenant l'état physique, mental, social et environnemental. Ko kɛnɛya sigilen bɛ nin fɛn dama dama ninnu de kan a sigilen tɛ dɔrɔn ko eh, n ka kɛnɛ n ni yɛrɛ la ten n ka kɛnɛ n farikolo la ten k'o t'a dan ye ko wɛrɛw bɛ kɛnɛya ko kɔnɔ o de la anw da bɛ se ninnu ma donc la santé n'est pas seulement le fait d'être malade ou d'être atteint d'infirmité ko a, a, a kun tɛ dɔrɔn bana dɔ b'i la walima lafu dɔ y'i sɔrɔ k'a bɛ fɔ o de ma ko karisa man kɛnɛ walima ni ninnu fɛn ninnu t'i la dɔrɔn a bɛ fɔ ko karisa ka kɛnɛ non non non ko kɛnɛya kɔrɔ t'o ye définition min dira diɲɛ tɔnba fɛ kɛnɛya kɛnɛya tɔnba min sigilen bɛ eh, diɲɛ yɛrɛ kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen kunna o de ka définition ye nin santé ko kuma la donc n'a fɔra agent de santé a da kan ka don kuma minnu na o kumaw kɔnɔ ka dun a kɔnɔ ka dun ka tɛmɛ hali furakɛli ko kuma kan a kɔrɔ ka ca santé ye a kɔrɔ ka ca donc o sira fɛ ala yɛrɛ de mankan ye nin k'ale bɛna kabako yira adamadenw na duniya in kɔnɔ sankolow la ani dugukolo jukɔrɔ gejibaw n'o ye kɔgɔjibaw kɔnɔ ani bajibaw kɔnɔ k'ale bɛna kabako yira an na hali an yɛrɛkun fana la i n'a fɔ appareil minnu b'an farikolo la n'u bɛ ka fonctionner cogo min ani an tɛgɛw bɛ ka an tɛgɛw fɛn minnu b'a kɔnɔ kabako minnu bɛ tɛgɛw kɔnɔ ala de ye o kuma in kɔrɔmatigɛli kɛ nin ye kurana suran kɔnɔ n'o ye suratul kiyama ye k'ala k'a kɔrɔmatigɛli kɛ kurana suran wɛrɛ eh, kɔnɔ an bɔra ka minnu fɔ aw ye sisan suratulikiyama ta an y'o fɔ nka ala ko kaban k'ale bɛ se ka tɛgɛ hali kolow ani buw faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka segin ka tɛgɛ anpɛrɛnti ɲɛgɛn minnu bɛ a kolo n'a a fɛn bɛɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka segin ka k'a nɔkɔrɔ ni ala mankan ye o b'a yira ko ko dɔ bɛ tɛgɛ in kɔnɔ o de la a ye tuma min na n'a a ye a ko ko tabati yada abilahabi wataba ko abilahabi bolo fila halakira kun jumɛn a m'a fɔ ko abilahabi sen fila halakira nk'a ko de k'a tɛgɛ k'a tɛgɛ fila halakira k'a ka nafolo tɛna foyi ɲɛ a ye k'a n'a ye min baara k'a n'a muso in kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a muso in ta tɔgɔ ma wa muratu wa hamalatu latabi fi jideya habilon mini masati a bɛ kurana sura kɔnɔ wa o kurana sura in i b'a kɔlɔsi bolokɛnden duuru ye n'i y'a daminɛ bolokɛnden kumaba la ka taga se sinaba ma n'i y'a kɔnte a bɛ bɛn duuru de ma wa sura min bɛ ka kofɔ fɛn nin ye n'o ye tabati yada abilahabi wataba ale fana aya duuru de ye o ye gundo wɛrɛ b'o o yɔrɔ in kɔnɔ n'i y'a la da tutɔ ye tɛgɛ ko kuma la a m'a fɔ ko abilahabi sen fila halakira a m'o fɔ ala m'a fɔ fana suratulukiyama ta kuma in na ko lahara ko ale bɛ se ka hadamaden sen ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walima a bɛ se ka hadamaden ɲɛ ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a m'o fɔ o nk'a ko de ko hali hali tɛgɛ kɔni ninnu k'a sigi k'a k'a cogo ye k'ale bɛ se k'a kɛ ja o b'a yira kabako dɔ de bɛ tɛgɛ kɔnɔ tɛgɛ kɔni den ye duuru ye cogo min na dɛ fɛn duuru fana bɛ yen nɔ o cogo kelen na ten duuru duuru sigiyɔrɔma duuru bɛ o cogo kelen na ten kabako wɛrɛ b'o o fɛn ninnu na o dɔ ye wululazimu ye aw bɛɛ lajɛlen y'o o mɛn wululazimu kɔrɔ ye kira belebele minnu bɛ yen nɔ ni e, bɛn kɛra kan ko olu de bɛ kiraw bɛɛ ɲɛ sɛgɛnw ni jalaw ni kow la o ye wulu a bɛ fɔ o de ma arabukan na ko wululazimu kira belebelew masa aramani yɛrɛ ka dannaya bɛ kira minnu kan a ma fɔ k'a ka dannaya tɛ kira tɔw kan dɛ mɛ minnu sɛmɛntiyalen bɛ ni dɔnni bɛnn'a kan garan porofɛtu n'a bɛ f'a ma ko wululazimu kira belebele ninnu o fana ye duuru ye muhamadu ni iburahima ni isa ani musa ani nabila nuhun o ye duuru ye kilasema fana tilara ka kɛ olu kiraba duuru ni ɲɔgɔn cɛ tuguni kiraba fila b'u u sanfɛ o kiraba fila o fɔlɔ ye muhamadu ye filanan ye iburahima ye ɔ n ye duuru f'aw ye sisan ala ka wululazimuw la bolokɛnden fana ye duuru ye wa sariya yɛrɛ min nana n'a bɛ fɔ a ma ko sariya den minnu nana silamɛya kɔnɔna yɛrɛ la o sariya den yɛrɛ duuru ye sariya yɛrɛ nana kun kun kelen min lakanali kosɔn adamaden an n'an bolo fɛnw an n'an ka fɛn minnu lakanali kosɔn kun jɔnjɔn min yɛrɛ kosɔn n'a fɔra ko silamɛya sariya a nana kun jɔnjɔn min kosɔn o fana ye duuru ye silamɛya yɛrɛ a jɔsen fana o ye duuru ye don dɔw la an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na donc duuru duuru gundoba dɔw de bɛ duuru duuru kɔnɔ o de kosɔn ala ye bolokɔniden dan k'a kɛ duuru ye k'ala ka gundobaw bila a kɔnɔ gundoba minnu n'a ka bon fɔli ma miniti dama dama kɔnɔ a ka bon fɔli ma ɛri dama dama kɔnɔ o kosɔn tɛgɛ dɔnbaga de ye ne musa kɔntan ye yan n y'a fɔrmasiyɔn kɛ n y'a kalan kɛ a dokimaw bɛ n bolo a perefu bɛ n bolo wa n sɛmɛnen bɛ ala de la ka n ka kuma in fɔ mɔgɔ ka kɔnɔsutɔmɔkan tɛ se ka n bɔ n ta in kan bagabagali tɛ se ka n bɔ a kan maa ka ɲɛnkuruntigɛ tɛ se ka n bɔ n ka kuma in kan ka da a kan n sɛmɛlen bɛ fɛn min na o ka gilin o de tɔgɔ ye ko kurana jɔn de ye kurana in fɔ o ye ala ye wa n ye n sɛmɛ ala la hasubuna lahu wa ni'mal wakilu wa n tɛ bɔ n ta in kan n bɛ sa n'a ye tɛgɛko kuma in ko tɛ wa n m'a fɔ n ko n tɛ kuma wɛrɛ fɔ n'a tɛ dɛ kuma wɛrɛ bɛ n kɔnɔ min tɛ nin ye mɛ ko musa kɔntan de bɛna wuli k'a fɔ don dɔ la ko tɛgɛko kuma ni kiriti karata kuranna y'a fɔ kaban wa ni kuranna y'a fɔ kaban o y'a bannen kuma de bɛ yen ne musa kɔntan ta ye ka segin a kan dɔrɔn k'a fɔ aw ye wa siyansi minnu maa kelen minnu ye avion avion dilan k'a pan ka taa n'a ye sanfɛ ka mɔbiliw dilan n'an filɛ olu de kɔnɔ ka motow dilan n'an filɛ olu de sanfɛ olu maa kelen ninnu de ani minnu ye ordinatɛriw dilan hali an filɛ kumaso min kɔnɔ minɛ minɛn bɛ yan nɔ minnu ye u dilan dɛ olu maa kelenw de ko ko kuranna ye min fɔ ko bili hakiki don ko fɛn bɛ tɛgɛ kɔnɔ ko maaw tɛ min dɔn hadamaden ka dakanw olu bɛ se ka dɔn a fɛ dɔ bɛna ɲininkali kɛ k'an bɛ nin tɛgɛ ko kuma in na k'a kuma gannen don ko depuis 2009 ko musa kɔntan k'a bɛ nin kuma in na ko kuma ganna ko yala ko nin tɛgɛ ko kuma in k'a bɛ nafa jumɛn de ɲa wa a bɛ nafa min ɲa o fɔtɔ filɛ aw ye a bɛ hadamadenni a b'a to i b'i ka tagabolo de dɔn a b'a to a fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ min ye i tɛgɛ ɲɛgɛn ninnu dɔn ka ɲa ka i tɛgɛ nkɔniden kibaruyaw dɔn ka ɲa a b'a to i b'i dakan yɛrɛ dɔn a b'a to i b'i ka ɲɛnamaya tagabolo dɔn i kan ka min kɛ i man ka min kɛ i b'o dɔn min ka di i la i b'o dɔn min man di i la i b'o dɔn dɔ bɛn'a fɔ k'olu ko ninnu tɛ se ka kɛ siyansi ye olu sabati ka ban depi an b'an baw dɛbɛ kɔnɔ siyansi y'a sabati minɛnw bɛ yen sisan ɲɛdɔnw bɛ yen sisan olu bɛ se k'a dɔn yala eh, lasiritɔya in daminɛna don jumɛn ne yɛrɛ agent de santé an b'a dɔn tigitigi ko minɛnw bɛ yen yala karisa lasiritɔ don a ka lasiritɔya daminɛna don jumɛn den min filɛ a dɛbɛ la nin ye den ye cɛ ye wa muso de don dɔnni y'o bɛɛ sabati ka ban yala jiginni bɛna kɛ don jumɛn den bɛna a yɛrɛ lasɔrɔ fiɲɛ la don jumɛn bilahi dɔnni y'o bɛɛ sabati ka ban olu tɛ ko dogolenw ye o dɔw b'a fɔ ko ala ko ko maa tɛ ko dogolen dɔn ko n'ale ala tɛ o ye ko dogolen mun ye ala y'o fɛsɛfɛsɛ k'o bɔ a la ka ban ninnu tɛ ko dogolen ye dɛ ninnu ye ala ye nin dɔnni don hadamaden yɛrɛ la ala yɛrɛ de y'o fɔ k'ale b'an ladɔnniya fɛn na an tun tɛ min dɔn Wa o cogo kelen na dɛ meto mɔgɔw olu bɛ siyansi sira fɛ olu bɛ ka san san fiɲɛ hakɛ min kan ka wuli fanga hakɛ min b'a la olu sɛgɛsɛgɛli sera o yɔrɔ ma sisan o y'a sɔrɔ san fiɲɛ ma wuli fɔlɔ k'o ɲɛdɔn san ka kan ka fin waati min na ani don min na sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ sera o ma san ka sɔrɔ sanfin ma wuli fɔlɔ foyi foyi sanji kan ka na waati min don min na o waatiw bɛɛ fɛsɛfɛsɛlen don meto mɔgɔw bolo siyansi sira fɛ o cogo kelen na i ka dakan dɛ ne ye musa kɔntan de ta fana ye dakan ye n m'a fɔ ko n bɛ sanji natuma dɔn kuma t'o kuma ma den min b'i kɔnɔ k'o cɛya n'a musoya f'i ye n bɛ se k'o kɛ parce que n yɛrɛ agent de santé ye mais kuma t'o yɔrɔ ma kuma bɛ yɔrɔ min ma dɛ ko depuis kalo sabanan ala ye lɛtiri min sɛbɛn k'a ci i ma o kalanbaga de ye ne musa kɔntan ye o lɛtiri in kalanbaga de ye ne ye kuma b'o yɔrɔ de ma m'a fɔ ko n ye dɔnnibaga ye m'a fɔ n ye mori ye m'a fɔ n ye soma ye m'a fɔ ko n ye waliju ye m'a fɔ ko n ye jinɛmori ye koyi mais ne ye se min na n y'o de fɔ aw ye wa nin kuma in ye tiɲɛ ye n tɛ wuli ka bɔ kuma in kan wa n salen kɔfɛ mɔgɔw bɛna da la ko musa kɔntan min tun bɛ kuma in na ko fatɔ kan tɛ kɔnɔ sutɔmɔ kan tɛ ne ka tiɲɛ bɛna segin don min na o tile bɛ ka na ala ka si ni kɛnɛya di an n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛna tɛgɛko kumaw ɲɔngiri mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka u tɛgɛ lajɛ i bɛ se k'i tɛgɛ ja ci ne ma viber sanfɛ whatsapp sanfɛ facebook sanfɛ i bɛ se ka ne wele nimoro la n bɛna nimoro min fɔ sisan n'i y'o nimoro in kɔnkɔn i ni balimakɛ musa kɔntan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ma se ka nimoro in faamu nin cogo la n bɛ ka kuma arajo min na arajo in mɔgɔw ka nimoro wele i ka ne ka nimoro ɲini u fɛ ni i yɔrɔ ka jan ni min yɔrɔ man jan n'i bɛ se ka na arajo in yɛrɛ kɔnɔ ka na nimoro minɛ walima ka ne ka émission yɛrɛ ka dɔɔnin di technicien ma o bɛ ne ka émission yɛrɛ wurunba i kun k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma i ka kilew n'i ka karitiw eh, sanfɛ i bɛ se ka to ka taa a lamɛn dɔɔnin dɔɔnin ani ka nimoro ta ka sɔrɔ ka n wele i tɛgɛ kunnafoni ka wuli ka taga a ɲɛɲini n'i yɔrɔ ka surun dɔrɔmɛ kɛmɛ fila minnu yɔrɔ ka jan a bɛɛ nin da kelen ye mais olu ta bɛ dépend sara cogo an b'olu fɔ telefɔni fɛ wala i bɛ i tɛgɛ ja ta k'a foto ci n ma ne ba ne fa e min kulo bɛ ne la n'i den dan tɛ ko la a lasu ka kɛ nin ko in kan nin ko in de ye sɛbɛnnan ko ye tubabuw tilara nin de la ka ban o de y'a to n'u taara an ɲɛfɛ o de y'a to an tɛ ka se ka kun u la depuis tubabu kan a, a, a bange waati a kan ka baara min kɛ a man kan ka baara min kɛ o y'a sɔrɔ tubabu tilar'o la a mɛnna anw kɔrɔlen kɔfɛ anw de bɛ sɔrɔ ka wuli ka negisi nɔgɔso ni tirikitaraka ni piripara piripara daminɛ ta tɛ bɔ bilen sisi tɛ bɔ parce que o b'a sɔrɔ tɔ yɛrɛ t'an na si yɛrɛ si janfara ka ban walima si yɛrɛ banna ka ban wa a ka ɲɛɲini dɛ ka i sigi a kan i den ta hali n'a ma sɔn i jija i k'a ɲɛɲini i yɛrɛ k'a ɲɛɲini i den ta ye ɲɛɲini i k'i yɛrɛ ta ɲɛɲini ka da a kan maa tɛ maa si hakɛ dɔn o cogo kelen na an bɛna tɛmɛ ni eh, telefɔni nimoro ye aw ka nimoro in ta i bɛ sɛti ta aw balimakɛ musa kɔnta ka telefɔni nimoro i bɛ sɛti ta orange don ka naani ta ka naani wɛrɛ ta ka wɔɔrɔ ta ka kelen ta ka seegin ta ka fila ta k'a kuncɛ ni seegin wɛrɛ ye n'i y'o kɔnkɔ i ni balimakɛ musa kɔnta a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛna n ka malitɛli nimoro di teliya bolo fana ma parce que malitɛli o fana ka di dɔw ye olu tɛ orange in sɔrɔ 65 o ye malitɛli ta ye 10

an sigiyɔrɔ bɛnna falajɛ ani ɲamakɔrɔ ma hali i tɛ sɛgɛn yɔrɔ ɲini na an bɛ gudɔrɔnda la an ni gudɔrɔn yɛrɛ cɛ man jan maa si tɛ sɛgɛn an ka yɔrɔ ɲini na min ka gɛlɛn o ye nimoro ko in ye nimoro in ta e min tɛ se nimoro ta la arajo in kana turune ka bɔ a la dɛ na arajo in na i ka na i ye n'an ka kunnafoniw n'an ka nimoro bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ arajo kelen in kɔnɔ yan an bɛna don gundo wɛrɛ jumɛn kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko wusulan o ye siri ye an bɛna kuma bi siri kan siri yɛrɛ ye mun ye a définition ye mun ye a kɔrɔ ye mun ye a kun jumɛn de bɛ siri la n'a fɔra ko siri siri yɛrɛ a kɔrɔ ye mun ye u b'a fɔ a ma ko malchance siri bamanankan na les causes principales de malchance siri yɛrɛ a sababu jɔnjɔn kumaba kumaba fila don la concurrence concurrence o b'a kɛ n'i y'a ye ko mɔgɔw b'a fɔ ko n sirilen don o b'a yira de ko kɔnkransi i tun bɛ kɔnkransi dɔ de la o sen fɛ siri bɛ don i la a filanan l'égoïsme égoïsme ye ɲangoya de ye ɲangoya sira fɛ dɔw bɛ hadamaden ye dɔrɔn k'a ɲangoya k'a siri ɔ kɔnkiransi ta an bɛna an da don o la ka ɲangoya ta in k'an da don o la wa siri yɛrɛ a kɔrɔ banna dɔw b'a fɔ ko yala siri yɛrɛ kɔrɔ ye di siri kɔrɔ de ko dabali ni tiɲɛni dabali kumaba bɛ yen dɔw b'a fɔ ko dabali ko tɛ tiɲɛ ye an y'o walawala yan kaban an tɛna an yɛrɛ tɔɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen fɔ bi nka dabali ye tiɲɛ a kɛra ala kira yɛrɛ la fo ka kuranɛ suran jigin n'u b'a fɔ a ma ko muawizateni suratu nasi ani suratul falaki

nin ye ala yɛrɛ mankan ye an bɛ dan yan walasa komi waatiw ka surun nin ye ala yɛrɛ mankan ye a bɛ ka fɛn minnu fɔ nin ye kuma nafamaw ye an mago b'a yɔrɔ minnu na a ka da a la ko ntagamɔdunkan tɛ aya duuru de don mɛ ntagamɔdunkanw tɛ kuranɛ kumaw de don n'olu bɛ ka fɔ aw kana turune ka bɔ a la a y'o sɛbɛ lamɛn ala kira yɛrɛ sirila k'a dabali ka taga a bila fo zariwani kɔlɔn kɔnɔ an bɔra k'o tarikuw fɔ ni mɔgɔ minnu mago b'a kasɛtiw na a fɛnw na i bɛ na yan arajo in na u b'a k'i ka kilew n'i ka karitiw sanfɛ walima i ka weleli kɛ arajoso in nimoro la solisɔn min b'a la n'i bɛ se k'a to k'a lamɛn dɛ i bɛ na o solisɔn sɔrɔ olu ka weleli sira fɛ n'ala sɔnna ma o sen fɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko o dan tɛ siriko la a bɛ mɔgɔ sɔrɔ sira min fɛ an bɛ k'o sira de fɔ nin ye a bɛ mɔgɔ sɔrɔ sira min fɛ o ye kɔnkiransi sira jɔnni bɛ se k'a fɔ yan nɔ ko e ye muso ye misaliya la ko cɛ fila ma de ka kɔnkiransi kɛ e nɔfɛ fɔlɔ yɔrɔ o muso man ca dɛ n bɛna misaliya ta e ye muso ye cɛ min ye kɔnkiransi k'i nɔfɛ dɛ o cɛ ani cɛ wɛrɛ min tun bɛ ɲɔgɔn dan na e nɔfɛ dɛ tuma dɔw la cɛ in kelen de bɛ kelen siri walasa o ale ka kɛ sɔrɔlikɛbaga ye dɔ in kana sɔrɔli kɛ wa o siri kɛlen o tɛ foni bilen o ye kara wulilen ye cɛ in kɔ sisan min sirila kɔnkiransi y'a lase cɛ dɔ in ma a filanan muso fana bɛ ten tuma dɔ la aw muso fila aw bɛɛ bɛ cɛ kelen de nɔfɛ walima aw bɛɛ sigilen bɛ cɛ kelen de kun sinaya sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ wuli ka se dɔnnibagaw ma walima moriw ma walima hali somaw ma walima mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ ma dɔnnibaga dɔw ma kari masina a siri muso in siri walasa muso in a kana cɛ in sɔrɔ ne ɲɛ a siri a dabali o kɔrɔ ye ko dɔ k'a la min b'a a bali ka sigi cɛ in kun walima min b'a a furu sa ka bɔ cɛ in kun wa o ye e sirilen siri yɛrɛ de kɔrɔ o ye siri de kɔrɔ ko dabali nin tiɲɛni dabali dɔ de don mɛ dabali min don komi a tɛ bana bila mɔgɔ la kosɛbɛ o de la to ni mɔgɔw bɛ a neglige a dɔ ye mun ye o ye baara ɲini sira fɛ fana aw mɔgɔ fila misaliya la aw taara ka bɛ baara ɲini yɔrɔ dɔ la a ka di e ye ka baara in de sɔrɔ a dun fɔra ko mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛna ta e fana bɛ mun kɛ e tɔɲɔgɔn in e bɛ taa moriw ni fɛnw fɛ ani somaw fɛ k'u k'o siri wa o siri in de kɛlen bɛ to ten tɔ o tɛ foni na wa n'e yɛrɛ ma wuli sa k'i piripiri i yɛrɛ k'o foni k'o tigɛ ka bɔ i yɛrɛ la o y'o kara wulilen y'e kɔ a dɔ ye irisiesi ɲɛtaga ɲini sira fɛ a fana bɛ kɛ bamanankan na an b'a fɔ min ma ko yiriwali yiriwali sira fɛ ɛɛ an fɛ yan nɔ an fɛ an ka laada ye mun ye yan hali ni mɔgɔ hali ni dɔw y'a ye mɔgɔ jugu dɔw y'a ye k'i bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye yan u b'a fɔ i karisa den a bɛ a bɛ fɛ ka kɛ fɛn koyi a ye mɔbili in san walima a ye moto in san walima a taara jamana jan in kɔnɔ an k'an teliya k'a siri n'o tɛ a bɛ fɛ ka kɛ fɛn k'an to a bɛ kɛ o sira fɛ hali an ka ekɔliw la ni den ka paseli cayara n'a ka peremiyeya cayara walima deziyɛmuya cayara ale yɛrɛ ni minnu bɛ kilasi kelen kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ taa karamɔgɔw ni eh, dɔnnibagaw fɛ k'a y'a siri ko n'o tɛ ko ale dɔrɔn de bɛ kɛ peremiye kilasi kɔnɔ aw yɛrɛ b'o kalama an bɛɛ ye ekɔlidenw ye an bɛɛ ye madarisadenw ye aw b'a dɔn k'a bɛ kɛ tan wa balontannaw yɛrɛ de ye ko seere ye balontannaw aw b'a ɲɛdɔn tigitigi ni balon bɛna tan aw bɛ taa eh, u bɛ taa don eh, eh, dɔw de kan ko fo ka karisa sen siri walasa kana bi don balontannaw de bɛ ne ka kuma in faamu balontannaw b'a faamu wa o siri kɛlen min filila dɛ o de bɛ to o cogo la o tɛ ka foni kuma de bɛ yen o de siriko kuma an bɛ o yɔrɔ de la a bɛ kɛ kɔnkuru kɛnɛ kan a bɛ kɛ kɔnkuru kɛnɛ kan cogo di e bɛ fɛ ka a mɔgɔ baden de bɛ fɛ ka kɔnkuru kɛ i n'a fɔ misaliya la an ka kɛ san baara ɲini kɔnkuru dɔ o kɔnkuru in dɛ o kɔnkuru in sira fɛ tuma dɔ la jama min kan ka ta o dadɔnnen don o dadɔnnen kosɔn dɛ bɛɛ de b'a ɲini k'ale de ka kɛ peremiye ye ale de ka ta hali ni tɔw ma ta ale de b'a ese ka taa ko ka minnu hakili ka di kosɛbɛ n'a dalen bɛ minnu na ko k'olu siri wa o siri kɛlen o siri tɛ foni na a dɔ ye min ye élection hali an ka eh, votiw kɔnɔna na voti an ka eh, ɲɔgɔndanw kɔnɔna na bi mɛriya ɲiniw depiteya ɲiniw perezidanya ɲiniw a bɛ kɛ nin bɛɛ la bɛɛ de b'a dɔn ko a bɛ kɛ nin bɛɛ la ko aa ko karisa u fana wulila k'ale bɛ fɛ k'a ɲini ne dun fana bɛ fɛ k'a ɲini a y'a siri walasa a kana jama sɔrɔ a y'a siri a kana ɲɛmaaya in sɔrɔ bɔn siri bɛ kɛ kun belebeleba wolonfila min na ne musa kɔntan de bɔra k'o kelen kelen fɔ aw ye ni mɔgɔ min mago bɛ nin kunnafoni ninnu na arajoso nin wele i b'a dafalen sɔrɔ k'a k'i kun ka to k'a lamɛn walima i ka musa kɔntan wele a ka nimɔrɔ la i b'a dafalen sɔrɔ k'a k'i kun ka to k'a lamɛn i ka telefɔni nimɔrɔ i ka tila k'o lamɛn n bɛna tila ka min fɛsɛfɛsɛ sisan sisan wa ni mɔgɔ min mago bɛ n bɔra ka n da don siriko kuma min na ni mɔgɔ min mago bɛ siri fɛn fɛn kɛra i la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kɔrɔ ye ne ye fɛn fɛn fɔ sisan jɔnni bɛ se ka taa ka ninnu to o maa tɛ yen ne ba ne fa e min tulo bɛ ne na ni denmisɛnnin minnu b'i bolo n'u dalen tɛ ko la n'u sirilen don e yɛrɛ dun b'a dɔn k'u sirilen don u dun dalen tɛ ko la wuli ka jɔ u ye ala yɛrɛ kama i k'u ka siritigɛlan ɲini ka di u ma a tɛ ne musa kɔntan dama bolo dɛ siritigɛlan bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo a ye gɛrɛ u la siri bɛ na sira wolonfila min fɛ n y'o de fɔ aw ye wa a bɛ kɛ kun belebeleba fila min kosɔn n y'o fɔ a ye ɲangoya de y'a kun fɔlɔfɔlɔ ye a kun filanan o ye kɔnkiransi ye karisa n bɛ fɛ ka karisa dan n tɛ fɛ karisa ka kun na kɔnkiransi ɲɔgɔndan o de siri bɛ na nin kun belebeleba fila la sabanan t'a la wa ko wolonfila mɔgɔ eh, i tɛ taa ka eh, ko wolonfila min to i tɛ se ka taa ka siri to abada dabali n'a bɛ fɔ ko siri dɛ an tɛ se- an si tɛ se ka taa k'a to ka d'a kan mɔgɔ i eh, i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye n'i ma kɛ cɛ ye i na kɛ muso ye i na kɛ baara dɔ kɛbaga ye walima i na kɛ sɔrɔ ɲin- s- sɔrɔtigi dɔ ye walima i na kɛ ekɔliden ye walima i na kɛ kɔnkurukɛla ye walima i na kɛ vɔtikɛla ye n'o ye eh, j- eh, jama jama eh, jama ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ eh, dɔ ye o a dɔw la o de ka d'i ye bon solution min b'a la a fura de bɛ ne musa kɔntan bolo ala kira de y'a fɔ a bɛ buhari ni musilimu kɔnɔ don dɔ la k'a sigilen tora abisalama de bɛ ka kuma in lakale k'ale y'a minɛ ka bɔ abi hurayra la ko ala kira ko don dɔ la ko utilisez la graine noire car elle est une panacée qui remédie à tout mal excepté la mort a ko k'an ka graine noire kɛ an mako ye an k'a utiliser k'a bɛ se ka juguman bɛɛ ɲɔni ka bɔ yen excepté la mort ko fo n'a kɛra saya ta ye o sira kelen fɛ an ye o fura in arabuw ka fura in ala kira ye min kofɔ sisan k'a bɛ se ka juguman bɛɛ ɲɔni siri jugu ninnu k'a tigɛ ka bɔ i la npari i n'a fɔ ala kira yɛrɛ y'a ka dabali tiɲɛ cogo min na ka bɔ a yɛrɛ kɔ ani ka fara an ye n'o ye yiri karaki in ye a n'an ye kurana sura min kalan sisan kulu awuzu birabil falaki ni kulu awuzu birabil nasi olu kɛlen kɔfɛ ka yiri karaki nin lamini n'o ye ala kira ka yiri in ye a n'an yɛrɛ fa yiri karaki dɔw olu faralen ɲɔgɔn kan k'o kɛ wusulanba ye wusulan in a sɛbɛnlen b'a kan ko a piri ye waa kelen a tɛ tɛrɛmɛ la dɛ nka an bɛna mɔgɔ tan fɔlɔ min ta bi an bɛna olu ta piri jigin k'o kɛ dɔrɔmɛ kɛmɛ duuru o kɔfɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye weleli k'o kɔfɛ e ta ye waa kelen ye numéro bɛna labila sisan n'i b'a fɛ i ka siri ka tigɛ i denw ta ka tigɛ i balimaw ta ka tigɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ n'o b'i kanu na o bɛɛ lajɛlen ta ka tigɛ wa solution sɔrɔla ne musa kɔntan bolo ka bɔ ala kira ka yiri kofɔlen dɔ la n'u b'a fɔ a ma ko la graine noire alihabatu sawuda wa a yiri karaki ne ka yiri dilannen tɛ dɛ a bɛ na ka bɔ arabu jamana kan an k'aw ma an y'a lamini ala tɔgɔw de ye ne fa tɔgɔ t'a la ne ba tɔgɔ t'a la o kɔfɛ a bɛ wusu dɔrɔn de fɛn dunta tɛ a ma fɔ k'i ka t'a dun n'i y'a dun fana a t'i faga ka d'a kan yiri dɔrɔn don dɔw yɛrɛ b'a a jalan a ɲagaminen tɛ min na fɔlɔ dɔw yɛrɛ bɛ o yɛrɛ jalan ɲimi k'a bɛ siriw dama tigɛ bɛɛ bɛ fura in dɔn ni o ye wa a solution sɔrɔla ne Musa Kɔntan bolo an bɛna numéro min fɔra sisan an bɛna tila ka segin a kan ni mɔgɔ tan fɔlɔ min ye weleli k'o la waa kelen kelen ta in ne yɛrɛ foto ja b'a kan misiri foto bɛ wusulan in kan dɔgɔtɔrɔw ka eh, eh, fɛn b'a kan croix in b'a kan o dama tɛ dɛ telefɔni numéro ni adresse email b'a kan a wari sɛbɛnlen b'a kan ko waa kelen mais an bɛ waa kelen ta in an ka wusulan tɛ wusulan mɔrɔmɔrɔlennin ye k'a d'i ma dɛ o kɔrɔ tɛ k'an y'olu tigiw fana lagosi mais a ko sɛgɛsɛgɛlen don a yamarulen don a autoriselen don a sɛgɛsɛgɛlen don papiye bɛ a wusulan yɛrɛ la kare kɔnɔ wusulan tɛ dɛ n'i y'a san i b'a sɛbɛnlen y'a kan ko waa kelen mɔgɔ tan fɔlɔ minnu bɛna weleli kɛ an bɛna olu ka kɛmɛ duuru bɔ olu ta la o kɔrɔ ye k'olu tigiw ye garijɛgɛ tigiw ye a bɛ sirijugu tigɛ cogo min na a bɛ kunkolodimi gɛlɛnbaw ni jinɛ banabaw a dela ka subaga yɛrɛ minɛ yɔrɔ la n'an y'o fɔ sisan o bɛ kɛ malo ye ka d'a kan o fɔra antɛniw sanfɛ kaban a fɔra hali journaux yɛrɛ kɔnɔ a man ɲi ne yɛrɛ da bilen a ka ɲi ta a bɛ wasa bɔ n bɛ dan o yɔrɔ la wusula in ye nafa caman de ye kumalasurunya la dɔw bɛn'a fɔ ko eh, eh, fɛn kelen tɛ se ka kɛ k'o nafa bɛɛ ɲa i bɛ ji min min n'a b'i ka yigentu furakɛ o ji kelen in bɛ minɔgɔ bɔ i la o ji kelen i b'i ko n'a ye yɔrɔ a ye nafa caman ɲa dɛ wa an b'an ka sow jɔ n'a ye an b'an ka nakɔw sɔn n'a ye wa cogo kelen na wusula in fana a bɛ kunkolodimi gɛlɛnbaw ni jinɛbanabaw ni sitanibanabaw sirijugubaw a bɛ fɛn belebele sari ko ba minnu bɛ yen nɔ na hadamadenya yɛrɛ ye na hadamaden gɛnfɛnw gɛnfɛn minnu b'an kɔ ko babababa ninnu ale bɛ olu de pousser k'a mabɔ i la ala ala kira de yɛrɛ de y'a fɔ a bɛ bukari kɔnɔ a bɛ musilimu kɔnɔ ne ka kuma labɛnnen tɛ jinɛ moriya kan tɛ suya kan tɛ wa n y'a fɔ fana janjo don ko ni mɔgɔ min dan t'a la ko eh, eh, kow ye tiɲɛ ye n ko ne musa kɔnta bolo fila kɔrɔtalen filɛ n ko ni min bɛ se i ka kɔrɔtɛnin kelen na i ka fatiɲɛnin kelen min b'i bolo bolinin kelen min b'i bolo dabalinin kelen min b'i bolo n k'a kɔrɔbɔ ne musa kɔnta yɛrɛ la i n'a dɔn ko labɛnw bɛ yen wa ne musa kɔnta fana kelen bɛ ka labɛnw kɛ ka bila ni mɔgɔ min ye weleli kɛ sa o labɛnna ninnu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o fana kɛnɛ kan o sira kelen fɛ n ye nin fɔ kɔdiwari janjo don buwake cɛbɛn kɛnɛ kan a don donso kulu bɛ na ala ye seere ye n ye- n seginna nin kuma kelen in kan yen wa n seginnen fil'a kan nin antɛni kelen in sanfɛ ni min dan b'a ka dabali na min dan b'i ka boli la min dan b'i ka kɔrɔtɛ la ne musa kɔnta tɛgɛ fila kɔrɔtalen filɛ a kɔrɔbɔ ne musa kɔnta la bilahi n ye n kali masa la min ye ne musa kɔnta ni dan n'i ka kɔrɔtɛnin kɔrɔbɔ ne la don go don n ye n kali ala la a tɛ marcher bilen o cogo kelen na n'i ka dabali in kɔrɔbɔ ne la bilahi a tɛ marcher bilen wa ni min bɛ fɛ ka kɛ kokoyo ye ka i ko ka i jɛ ka kɛ i n'a fɔ ne musa kɔnta ɲɔgɔn wa a solution bɛ n bolo bɛɛ ka tila ka weleli kɛ wusula min kofɔlen filɛ waa kelen fɛn don mɛ an bɛna a kɛ dɔrɔmɛ kɛmɛ duuru bi mɔgɔ tan fɔlɔ o cogo kelen na mɔgɔ min mana weleli kɛ sisan dɔrɔn an bɛn'o de tɔgɔ sɛbɛn k'o bila kɛmɛ duuru mɔgɔw fɛ min mana weleli k'o kɔfɛ dɔrɔn mɔgɔ tan kɔfɛ dɔrɔn an bɛn'o bila waa kelen kelen mɔgɔw fɛ fo ka taa fɔ ko wusula in banna wa nimoro filɛ ka di sɛti kɔfɛ 446 18 28 n bɛ segin a kan i bɛ wolonfila ta ka naani ta ka naani wɛrɛ ta ka wɔɔrɔ ta ka kelen ta ka seegin ta ka fila ta ka seegin wɛrɛ kɛ k'a laban n bɛ malitɛli ta fɔ ko kelen kɛ parce que malitɛli fana ka di dɔw ye ale ye 65 10 06 42 wa n'a ye weleli kɛ tuma dɔ la ajaratu sangare de bɛ to ka telefɔni ta wa ni mɔgɔ mun ye muso mankan mɛn o kana dimi jini sirasira bɛɛ n'a tɛmɛsira nin de tun y'aw balimakɛ musa kɔnta mankan ye a balimakɛ musa kɔnta min ka baara bɛnna ninnu kibaruya ninnu ma recherche ninnu ma a k'an bɛn don nataw la ani waati nataw la asalamu aleykum arahamatulahi taala wa barakatuhu barika i tɔgɔ na fɔ n ka musa yo i tɔgɔ na fɔ musa kɔnta barika